Wazifumu wa wazifumu, lero ndabwera ndi nkhani yokhuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene akulira kuti mimba si yanga koma akanika kumuuza mkaziyo. Umu ndi mmene zilili. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Chris. Chris amachokera ku Malawi ku Chirazulo koma amakhala mu dziko la South Africa komko ku Durban. Chris anapanga ulendo okamuona mzake John. John so amakhala ku Durban ko koma dera lina. Nde atafika kwa John, anampeza John akukonzeka kuti azipita ku church. Kenako John anamuuza Chris tingathe kupita limodzi ndipo Chris anavomereza. Atafika ku church kuja John anayamba ntchito yake yoimba band yomaimba ma gitala. Kenako Chris pamene anakhalapo panali mtsikana anayamba kucheza ndi mtsikana uja mpakana anasinthana manambala. Atasinthana manambala mawa lake anayamba kucheza. Akucheza anthu aja ankapanga ma plan oti azakumane ndipo anakumana panali pa 18 January. 2026 atakumana chonchija anthu aja anapita kokadya ku restaurant anadya phwanya atamaliza kudya phwanya Chris anamfunsa mkazi uja tsono apa nde uyenda bwanji mkazi uja ananena zokuti sindikudziwa nde Chris anamufunsa mkazi uja sitingapite kwathu Tebalo anavomera ok chabwino tingathe kupita kwanu atafika kwawo kuja Chris akungotsegula gate Mkazi uja anayamba kum'kisa Chris. Tebalo anam'kisa Chris yee mpakana kubedi mpakana zinthu zinagwirika. Anakhala kumene kujako masiku atatu. Lachitatulo ananyamuka kumapita kwawo ndipo anagonana opanda china chilichonse. Plain. Raw. Kenako. Mwezi unatha anthu aja anasiya kucheza. Atangomaliza kugonana kuja anasiya kucheza kuyambila pomwepo. After mwezi Tebalo anamutumizila text Chris kuti ineyo ndili ndi mimba, mimbayi ndi yako. Nde Chris anali odabwa kwambiri aah zitheka bwanji after mwezi sindimacheza naye leroli wanditumizila message ati mimbayo ndi yanga zikukhala bwanji? Nde apapa Chris akusowa choyankha chifukwa choti mkazi uja wanena zoti mimbayo ndi yake ndipo mkazi uja anagonana nayedi. kwa masiku atatu opanda kondomu nde Chris akukanika kuikana mimba ija akuopa mwina angathe kumupha chifukwa choti mkaziyo ndi wa ku Joni ndi wa ku South Africa. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti enaake mutengepo phunziro. Chimene chimukanikitsa Chris kuvomereza ndi mmene anapangira act mkazi uja atangotsegula chitseko Chris. Anayamba kum'kisa Chris koma sichinali chibwenzi chake aa. tangoganizani church girl kupanga act like this ndiye kuti siwabwinobwino ndi zimene zimpangisa Chris kuti asavomereze mwina mwanayo siwakedi mwina mwanayo ndi wakedi koma akukayikira komanso kukanako akukanika kukana chifukwa choti mwina angathe kumupha ndiye chonde akuluakulu ndimakhala ndikukamba nthawi zonse kumakhala osamala mwakumana ndi mkazi osangomtenga kuyamba kugonana naye mfufuzeni mbiri yake amatani? Amapanga chani? Khalidwe lake ndilotani? Kufufuzaku sizoti uzikafunsanso a neba kodi amene uja mbiri yake ndiyotani izi ndi izi. Pali zinthu zina zake umangoziona mmene zikupangira act. Ma action a mkaziyu akuonetsa zoti ndi hule. Mayankhulidwe a mkaziyu akuonetsa zoti ndi wabwinobwino. Chifukwa munthu woti ndi wosalongosoka umamudziwa munthawi imene ukuyankhulana naye. Umamudziwa zoti uyuyu siwabwinobwino, uyu ndi wabwinobwino, uyuyu banja angathe kulisunga, uyu banja sangalisunge. Muonetsetseni kenako pangani naye chibwenzi. Ndipo mukamapanga naye chibwenzi, chonde osapita uku pita uko pita uku pita uku chifukwa mkazi wa ku Joni akakukondani amakhala zoti akukondani. Mukamapanga uku uku uku uku zotsatira zake amangokuphani.